kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar hali n'i danna siɲɛ saba ma
kosɛbɛ
n'a ŋaniya ye k'a fɔ ala ka e hakili lafoni Mm. nɔrɔ bɛ don i dusukun na Mm. i hakili bɛ foni cɛ hali n'i sugora su fɛ i ka sufɛ sugo i b'a fɛ ka sugo in sɔrɔ tile fɛ mais a bɔra i kɔnɔ pewu yɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ɲininka ko n sugora mun na e min sugora e de b'a ye bon n'a bɔra i kɔnɔ hakili t'a ye mais pour que e hakili ka se k'a ye e ka sɔli kɛ kira kan siɲɛ saba tile kɔnɔ ni a ŋaniye sirili ye k'a fɔ n ye sugo min kɛ su Teri Ala k'a jigin i kɔnɔ. Alahu akibaru. Isa Tanbura tile tɛ bɔ ka bin fiyewu. Unhun. O sugo ka ngele bɛ segin i ma. Parce que. Ni Ala sɔnna. Unhun. Sɔli minnu bɛ yen n'olu ka nɔgɔ. Kosɛbɛ. A ka ca.
Unhun. Mais ni an tilara a fayida ninnu na. Parce que Kosɛbɛ. mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ foyi la i tɛ fɛn min nafa dɔn. Siga t'o la. Tɛriman faamu de.
N y'a faamu. fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a nafa dɔn i tɛ saliya a la siga t'o la o tuma na a nafa fɔlɔ mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ ala kira kan o kira kan sɔli bɛ e sɔli kɛbaga dusukun nɔrɔya kosɛbɛ kosɛbɛ wa sani sɔli ala kira kan a fayida filanan

hali mɔgɔ min bɛ n'a ye lɛtiri sɛbɛn i ma n'a ye kira kan sɔli k'a kɔnɔ ka lɛtiri sɛbɛn ni i ye lɛtiri kalan e mɔgɔ min bɛ lɛtiri kalan n'i sera o sɔli ma n'i y'a kalan e lɛtiri kalantɔ mɔgɔ min y'a sɛbɛn a kɔnɔ o b'a baraji sɔrɔ e yɛrɛ fana b'a baraji sɔrɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ n'i ye sɔli kɛ ala kira kan kira dan bɛ madinɛ de mais mumuni o mumuni nɛn magara sɔli la siɲɛ kelen a bɛ taa fɔ ala kira dalen ye madina ye ko karisa denkɛ karisa ou bien karisa denkɛ denmuso karisa o ye nin sɔli kɛ e muhamadu kan
tɛrɛma faamu de n y'a faamu o tuma na ko a nafa filanan e min bɛ sɔli kɛ ala kira kan kosɛbɛ ko muhamadu kanu bɛ don i dusukun na tiɲɛ ala ma a kanu donna an bɛ dusukun na bon ko a sabanan ta'asimu fa'iluhu min azal a'da nin de ye a nafa belebele dɔ ye n'i bɛ sɔli kɛ kira kan kosɛbɛ
kira kan sɔli bɛ e kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma anw fɛ afiriki kɔnɔ yan foyi ma an to kɔfɛ bɛɛ tɛ koniya ni juguya dama kɔ siga t'o la ala k'a ta tiɲɛ de ala k'a mako sa ala k'a dɔ da ala k'a bɔ ta kosɛbɛ ɲɛ taga kunni dɔɔni yɛrɛ i bolo ka ban bolo kɔ dɔrɔn k'i mako sa pewu bɔn o tuma na ka i ka bɔ ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma pewu kosɛbɛ e ka sɔli kɛ kira kan tɛrɛma faamu de bɔn kira kan sɔli n'a ka di n'i danna allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Ɔhɔn. hali n'i dann'o ma kosɛbɛ mais min ka di ala kira yɛrɛ ye kosɛbɛ allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi Kosɛbɛ.
wa sahbihi kosɛbɛ wa sallim taslima di ala kira ye kosɛbɛ siga t'o la parce que
kira yɛrɛ b'o la kosɛbɛ a ka somaw b'o la kosɛbɛ a ka sohabaw b'o la tiɲɛ wa ala ali o ali bayti de o ye kira somaw de ye kosɛbɛ kosɛbɛ tɛrɛma faamu n y'a faamu sarifuw ko de bon o tuma na ka kira ni a somaw don sɔli la a n'a ka sohabaw o de ka d'a ye kosɛbɛ o tuma na ko eh, a sabanan a k'a bi e sɔli kɛbaga kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma wa rabi'u ko ka sɔli kɛ ala kira kan a naaninan

tuqarribul qalba ilallahi azza wa jalla o tuma na mɔgɔ min bɛ yen ni o bɛ sɔli fana kɛ ala kira kan kosɛbɛ k'a bɛ e yɛrɛ sɔlikɛbaga dusukun surunya ala la tiɲɛ siga t'o la
sisan n'i dusukun surunyana ala la i ye ala ye kosɛbɛ n'i ye ala ye i ka baara bi kɛ ala kama siga t'o la
i ti ban maa na foyi kama ni ala tɛ kosɛbɛ wa i ti sɔn mɔgɔ la foyi kama ni ala tɛ siga foyi t'o la sabula ala de b'i sara Mhm. ni baraji don ala de b'a sɛbɛn Kosɛbɛ. ni jurumi don ala de b'a sɛbɛn kosɛbɛ o tuma na k'a b'i surunya ala la Ah. o ye a nafa duurunan ye Mhm. wa as-sadisu Ah. tusabbitu mahabbata al-abdi bi rabbihi Mhm. o ye kira kan sɔli nafa wɔɔrɔnan ye Ah. e min bɛ sɔli kɛ ala kira kan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kosɛbɛ k'a bɛ e yɛrɛ kanu don ala la kosɛbɛ
nin ye kumaba de ye Allahu akbar ɛɛ Ɛɛ, anw fɛ an ka jamanakuntigi n'a fɔra ko n'i ye fɛn dɔ kɛ k'o bi i kanu don jamanakuntigi la bɛɛ b'o kɛ o kosɛbɛ tɛrɛma faamu de ɔhɔn bɔn fɛn min bi i kanu don ala la un o ye koba ye kɔrɔ belebele tɛrɛma faamu de siga t'o la parce que ala yɛrɛ bi sɔli kɛ ala kira kan tiɲɛ bon ni e yɛrɛ sɔnna ala bi k'a k'a kan e yɛrɛ fana jɔn dɔ bi k'a kɛ ala kira kan n'o kɛra ala b'a lajɛ a ne yɛrɛ bolo bɛ min na nin yɛrɛ bolo b'o la o kosɛbɛ ni n ko bolo a bɛ faamu A bɛ faamu. Nka bolo ti ala la Kosɛbɛ.
mais kasiti bɛ taga yɔrɔ caman na de Siga t'o la. a bɛ faamu cogo min na Kosɛbɛ. donc ala yɛrɛ b'a lajɛ ne yɛrɛ bɛ min kan k'a kɛ Ɔhɔn. ne ka jɔn in fana b'a la k'o kɛ Kosɛbɛ. donc siga t'a la ala b'i kanu bon est ce que ni ala ye e kanu misaliya la sisan Ɔhɔn. e bɔra fo Kayi Kosɛbɛ. i nana yan Ɔhɔn.
kanu de y'i se yan Tiɲɛ. mais est ce que ni san wulila ne bɛ sɔn ka e to kɛnɛma ka don so kɔnɔ yan i tɛ sɔn n tɛ sɔn o ma ayi parce que n y'i kanu kosɛbɛ i fana nana kanu de la kosɛbɛ bon donc o la ni ala ye jɔn kanu a b'i don alijinɛ de kɔnɔ siga t'o la donc kira kan sɔli nafa wɔɔrɔnan kosɛbɛ ko mɔgɔ min ye ala kira kanu ka sɔli kɛ kira kan ko a bɛ e kanu don ala la kosɛbɛ yarabi ala ma an kanu don a la amin amin wa a saabiw Kira kan sɔli nafa wolonwulanan taturudul fakra ko a bɛ faantanya gɛn alahu akibaru
a bɛ faantanya gɛn isa tan ka kira kan sɔli to yen k'i bɛ sa ni juru ye bilahi o ye nkalon ye i ko cogo di n kalela ala la alahu akibaru terme faamu de n'a fɔ k'e e to i bɛ sɔli kɛ ala kira kan k'e sa ni juru ye k'e sa i dɛsɛlen ye o ye nkalon ye alahu akibaru mais problème c'est quoi ala ti maa si mago ɲa a bilalen bɛ maa min kɔnɔ ko ala ka karisa ta tiɲɛ k'a ta ɲa n'o na n'i labɛn kosɛbɛ i sen bɔ ala ko la e e sigilen bɛ golo la e b'a fɛ ala k'i sɔn avion na e y'i tɛgɛ ja karisa min bɛ nɛgɛso sanfɛ ala k'o jigin ka bɔ a ta kunna ala ka e sɔn avion na pɔr i bɛ sa golo la
i su jugu bɛ taa jahanama kɔnɔ Ala k'an kisi o ma. Amin yarabi. Au contraire Ɔnhɔn. n'i mago bɛ fɛn min na Kosɛbɛ. Ala k'a d'i ma Unhun. a ɲini Ala fɛ Ala k'a d'i ɲɔgɔnna dɔ ma Tiɲɛ. i tɛ bɔ i nɔ na fiyewu Ala b'i jaabi Est-ce que Alahu akibaru.
o tuma na ka sɔli kɛ Ala kira kan Unhun. taturudul fakra a bɛ faantanya bɔ yen Kosɛbɛ. Siga t'o la. kɔrɔmasuru ye mun ye Ɔnhɔn. sɔli dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko eh, sabiku Unhun.

Isa sani ka kuma mɔgɔ fɛ salamu bilalen kɔ e ka nin wurudi siɲɛ kɛmɛ fila dɛ ayi o y'i ka o don nasɔngɔ welelen ala fɛ k'a ka na n'a ye
k'i bɛ k'a makɔnɔ a bɛ na n'a ye o ma wuli fiyewu o tuma na i bɛ hakili t'o la i y'a faamu o la ka sɔli kɛ ala kira kan ko a bɛ fantanya gɛn kosɛbɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ten ko allahuma salli alal mawsufi bil karami wal judi kosɛbɛ libanɛw bolo bɛ nin de kan u bɛ taa libanɛ butigi caman na dɔw ni kolosi jannin bɛ kɔfɛ u bɛ nin wurudi di dalayilu yɛrɛ kɔnɔ ka ala deli wari la hmm. k'a suuru i kan kosɛbɛ nin fanga ka bon a la kosɛbɛ siga t'o la o tumana i bɛ hakili to a la hmm. isa juma su hmm. k'a ta deux heures de matin na ka jigin i b'i jija i bɛ nin wurudi allahuma salli ala mawsufi bil karami wal judi
y'a faamu i y'a faamu kosɛbɛ ale ka ɲi kosɛbɛ juma su ni ntɛnɛn su ani alamisa su la isa a bɛ komi i ye busa de ta fantanya nɔfɛ ko a ka taa la
bon fantanya dama tɛ dɛ i bɛ kodiya ala ye i bɛ kodiya ala kira ye kosɛbɛ nin sɔli fɛn o fɛn filɛ n'a y'a f'i ye a fɔko kelen o fɔko kelen a bɛɛ bɛ nafa mugan ni wolonwula in de lase i ma o kɔrɔ tɛ ko n'i ye sɔli k'i ka sɔli wurudi siɲɛ mugan ni wolonwula dɛ ayi ayi a fɔko kelen bɛ nin hamina ko mugan ni wolonwula de dilan kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma na o de ye sɔli alakira kan Unhun. o de ye a tannan ye ɛ a wolonwulanan ye nafa min b'a la k'a bɛ fantanya gɛn là quoi siga t'o la o kɔ tɛmɛnen kɔ Ahun. isa ka sɔli kɛ alakira kan Mm. a bɛna taa se yɔrɔ dɔ la hakɛ dɔ de bɛ yen n'i sera o niveau ma hali daji dama n'a tura a bɛ ko dɔ dilan siga t'o la walayi
o sira fɔ kira kan sɔlila ba i ka fisa kumalankolon fɔ ma tiɲɛ fo de ka faamu kosɛbɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u yɛlɛma o yɛlɛma kuma kirikira b'u da kɔnɔ tɛ kira kan sɔlibaga ka kuma ye parce que i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la i bɛ koja ala ye vraiment fo k'i koja ala ye bon donc n'i ko n b'o dɔrɔn o y'a sɔrɔ ala sɔnna siga t'o la o la u bɛ kira kan sɔlilaw b'u hakili t'o la kosɛbɛ donc a wolonfilanan k'a bɛ faantanya gɛn a seekinan tudawul amurada

n'i bɛ se ka wuli ka sigi seliji ta i ka jɔko fila kɛ i k'a wurudi siyɛn kɛmɛ n'i tilara i ka i dafiɲɛ kɛ ka ji nin fiyɛ i k'a min n'i bolo bɛ se ka farikolo yɔrɔ min sɔrɔ dɔ mun o la ayi isa o bana kelen kɔnɔ o t'i faga i bɛ wuli walahi i bɛ wuli Bon n'i tɛ se ka jɔko fila kɛ hali n'i dalen don a sarito i yɛrɛ k'a wurudi o de ka fisa maa wɛrɛ k'a wurudi i ye siga t'o la i y'a faamu an ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen bi ala ka hinɛ na isa ni farigan y'i minɛ n'i taara a fɛ yen n'i ko n kunkolo bɛ n dimi na kɔlɔsi min b'a bolo a bɛ kɔlɔsi nin bila ji la et puis a mɔgɔ caman bɛ an fɛ yan bagayi ladiriw la minnu bɛ sɔli kɛ kira kan kɔlɔsi n'u y'a bila ji la k'a ta k'a d'i ma i b'i kunkolo ko n'a ye o ye bana kɛnɛya ye hmm? i ko cogo di o ye hɔrɔma de ye kosɛbɛ parce que eh, n'i dara fɛn min na o b'i mago ɲɛ siga t'o la isa tanbura bagolo N'i ba faga n'i y'a golo fili sunungun kan kosɛbɛ tumu bɛ don a la siga t'o la bon mais est-ce que n'i ye bagolo kɛ ka kuranɛ tu ni poussière dara a la est-ce que i t'a kongon i b'a kongon o tuma na bagolo ko tɛ siga t'o la a donna fɛn min na o de don mɔgɔ n'i dara fɛn min na i i b'a nafa de sɔrɔ walayi ala sago ni bonya b'a la sɛbɛ tiɲɛ la o kuma na ko a bɛ bana furakɛ kosɛbɛ wa a t'a se o unhun ka sɔli kɛ ala kira kan unhun a kɔnɔndɔnna fayida min b'a la kosɛbɛ ko to fatu